Тыркум щыӏэ хэхэс адыгэхэм илъэс къэс щыгъуэщӏ махуэм теухуа пэкӏухэр къызэрагъэпэщ. Мы гъэм екӏуэкӏа пэкӏум дэри драгъэблэгъат дыхагъэплъэн, тырдагъэхын, хэкурысхэм ирыдагъэгъэлъагъужын гупсысэкӏэ. Арати, Истамбыл дыкӏуащ. Тыркумкӏэ щыгъуэщӏ пэкӏур накъыгъэм и пщыкӏутӏым трагъахуэ, Илъэс бжанэ хъуауэ ар Кефкен жыхуаӏэ щӏыпӏэм деж щрагъэкӏуэкӏ. Кефкеныр Истамбыл километр щищ хуэдизкӏэ пэжыжьэщ. Абдежращ ипэ дыдэу и хэку ираша адыгэхэмрэ абазэхэмрэ здекӏуэлӏауэ щытар. Щыгъуэщӏ пэкӏур зы жыпхъэ гуэрым иува хъуауэ йокӏуэкӏыр. Ипэ дыдэ ящӏэращи, хасэ зэмылӏэужьыгъуэхэм, къалэ зэхуэмыдэхэм къикӏа гупхэр зэкӏэлъхьэужьу мэуври, зэпэщ хъуа иужь хы ӏуфэмкӏэ яунэтӏ.

Гупыр хы ӏуфэм къыӏукӏыжа иужь, утыку яухуам деж щотӏысэхри, къэпсэлъэну къызытехуэхэм псалъэ ират, уэрэджыӏакӏуэ кърагъэблэгъамэ, гъыбзэр жаӏэ, пшыналъэр къраш.
Нобэ мыбдеж дыщӏызэхуэсар ди Хэкур зэрыдагъэбгынам къыхэкӏа ди псэм телъ гууз хьэлъэращ. Илъэс щэрэ щэныкъуэрэ плӏырэ япэ адыгэ лъэпкъым къылъыса леишхуэращ. Нобэ ди щыгъуэщӏэж махуэм цӏыхугъэр зытеукӏытыхь махуэшхуэм и гъэм зыщигъэзэ махуэщ. Илъэсищэкӏэ едгъэкӏуэкӏа зауэр дгъэкӏуэда нэужь, зи ӏуфэ дыӏут хым Гущӏэгъу лъэпкъ хэмылъу, ӏэщэ къарукӏэ кърахуа зы мелуанрэ ныкъуэрэ хъу ди цӏыху бжыгъэр зэрытщымыгъупщэжаращ, зэрыщыдымыгъэгъупщэжынуращ. Иджыпсту хы Фӏыцӏэ ӏуфэм щызэхуэса цӏыху мин бжыгъэхэм лъэпкъхэр зауэкӏэ. я хэку ирагъэбгынэкӏэ зэрамыгъэкӏуэдыфыну щыхьэт тохъуэ. Ди Тхьэуэ Тхьэшхуэ дэтхэнэ зы лъэпкъри ирехъу я хэку зрагъэбгынам, я лъапсэ зрагъэкӏуэдам хуэщыгъуэну а махуэр къахуримыгъахуэкӏэ. Дуней псор мамырыгъэрэ зэкъуэшыныгъэрэ и унафэ щӏэтын

Şagdilerin yelesine sardıkları rüzgarlarla korkusuz. Сэ сицӏэ Беслъэн, Мыщахэмэ сащыщ. Измир къалэм пэгъунэгъуу Илькуршын зыфаӏорэ чылэм сащыщ.
Беслъэн, уи адэжьхэр хэкум кърахуахэм ящыщщ. Ахэр хэкум кърахуа иужь, къыздэкӏуахэм теухуауэ, я ӏуэхур къызэрекӏуэкӏам теухуауэ, унагъуэкӏэ, лъэпкъкӏэ

Тыркум и кӏуэцӏкӏэ адыгэ диаспорэр бзэншу къэмынэн щхьэкӏэ, и культурэр ищӏу, и хабзэр ищӏу, зэкъуэту зэрыӏыгъыу иджыпсту дэ диаспорэр къалэ куэд ӏейм дэсщ, къуажэ куэдым дэсщ, зэбгрыпхъащи, мис ауэдэу зэбгрыпхъауэ псэу лъэпкъыр нэхъ зэкъуэтын щхьэкӏэ, нэхъ зыкъиужьыжын щхьэкӏэ, тырку къэралым исыхукӏэ.

Дыкъэзылъагъу псоми иращӏэ. Дэ ди адэжьхэр мылэ схуезыгъакӏуэри, къакӏуэхэри, мыбы хы Фӏыцӏэм къелар, зауэжьым къелар, мы щӏыналъэм къытехьа, мыр щӏыналъэ яхуэхъуащ Тыркур. Дэри мыр дыкъыщыхъуауэ, мыр ди щӏыналъэщ, ауэ дэ ди гур иджыри ди хэкум щыӏэщ.

Ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, иджы ди щӏэблэм я бзэ, ди адыгэбзэр зэрамыщӏэр, мыр я зэрыӏэщӏэхур куэду дигу къеуэс. Нобэ иджыпсту мыбдеж щыпсэлъа КАФФЕД федерасьоным и тхьэмадэ Яшарым абы къиӏуащ, адыгэбзэр

Ауэ иджыри къэсыхукӏэ ди адыгагъэр тхуэзыхъумари, ди адыгэбзэр тхуэзыхъумари сэ сигукӏэ, си гугъэкӏэ, сызегупсысымкӏэ хэкум къина ди лъэпкъэгъухэращ, ди лъэпкъэгъухэращ. Псоми ар яфӏихыу дыщӏэтщ. Хабзэ хъуауэ пэкӏур и кум фӏэкӏа иужь мафӏэшхуэ зэщӏагъанэ, абы и хъуреягъкӏэ щӏалэгъуалэр къоувэкӏ, пасэрей сынхэм ещхьу ягъэхьэзыра хьэпшыпхэр къаӏэтри, я щхьэр ехьэхауэ мэщыгъуэ.

И лэжьыгъэм хэт нобэ, нобэ цӏэкӏэ щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, хэт хэлэжьыхьахэр, сыт хуэдэ хасэхэм нэхъ хэлъхьэныгъэшхуэ хуащӏа, сыт хуэдэ хасэхэм къабгъэдэкӏыу лӏыкӏуэхэр къэкӏуа нобэ?
КАФФЕД-ыр Турцие диаспорэм щыпсэу адыгэхэм псоми яухуауэ, адыгэ культур хасэхэм аргуэру яухуэжауэ зы федерацие гуэращ, нысащхьэци. щэныкъуэрэ плӏырэ хуэдиз дэ къытбгъэдэт хасэм хэлэжьыхь абы я исполком жыхуэфӏэ фэ, абы хэлэжьыхь адыгэ щӏалэхэращ мыбы хэлэжьыхьыр. Гъэ къэс щыгъуэ махуэр, мис мы псы фӏыцӏэм дей мы ди адэшхуэхэр, ди лъэпкъыгъуэхэр Турцием къыщыкӏуа, Мы щӏыналъэм теухуауэ мыде дызыхуэсурэ ахэм щхьэ дощыгъуэ Тхьэм. Мыр илъэс зыбжанэ ипэ ди щхьэ кърикӏуа мы гуузым теухуауэ программэхэр щедгъэкӏуэкӏым цӏыху мащӏэт къытхэтри къыддэӏэпыкъури, мыр зищӏысри зыгурыӏуэри. Ауэ Нобэ зэрыфлъагъущи, мыхуэдиз цӏыхур мыде зыхуэсащ гъэ къэс нэхъри нэхъыбэу цӏыху къокӏуэ. Мис дызыщыпсэу къэралыгъуэм я лэжьакӏуэхэри къытхохьэхэр. Гъэ къэс мыбы къыщыдмыгъанэу хэкужьми дынакӏуэурэ абы щыӏэ ди къуэшхэми даригъусэу а щыгъуэ махуэм дыхэтыну яужь дитщ. Мы ӏуэхум теухуауэ ди еплъыкӏэр ди щхьэ кърикӏуар игъащӏэм зыщыдмыгъэгъупщу, Ди къэкӏуэныр ди бзэри ди хабзэри тӏэщӏэлъу утыку къитлъхьэну аращ ди мурадыр. Зыми дезэуэн, зыми дебэнын, зыми гугъу едгъэхьын ди мурадкъым. Мис ди Хэкужьым фыкъикӏри фыкъэкӏуащ мыбы тхьэразэ къыфхухъу. Ди цӏыхухэм я макъыр, я еплъыкӏэр ягу къыдэж тӏэкӏури абы нэвгъэсу ди къуэшхэм лъэвгъэӏэсыжыным щхьэ, Мыбы нэс фыкъызэрыкӏуам щхьэ сынывохъуэхъу Тхьэм псапэу къывитыж. Абы щыӏэ ди къуэшхэми, псоми сэлам гуапэ язохыж. Алыхьым адыгэр дунейм цӏыхур тетым зым и щхьэм мыхуэдэ гууз къримыгъакӏуэкӏэ, ину ди щхьэр къэӏэтау ди бзэр, ди хабзэр тӏыгъыжу Тхьэм дэнэ дыщыпсэуми адыгэ лъэпкъыр куэдрэ игъэпсэу жызоӏэ, псоми сэлам гуапэ язохыж.
Истамбул, Багъларбашы, Адыгэ Хасэм сритхьэмадэщ. А хасэр Тыркум щаухуа, япэ дыдэ щаухуа хасэращ. Итӏанэ иджыри Тыркум щылажьэ Каффед жыхуэтӏэ федерацэм и къудамэшхуэхэм ящыщщ. Нобэ мыбдеж щекӏуэкӏ лэжьыгъэми лъэщу хэлэжьыхьа хасэхэм зыр Истамбул хасэращ.
Нобэ къекӏуэкӏхэмкӏэ утепсэлъыхьу щытмэ, Умит. Мыр зэрысщӏэмкӏэ илъэсиплӏ хуэдиз хъуауэ йокӏуэкӏ илъэс къэскӏэ. Кефкен деж сура. Илъэс къэсыхункӏэ егъэкӏуэкӏыкӏэм зихъуэжрэ, ефӏакӏуэрэ, е псори зы жыпхъэ гуэрым ивгъэувауэ илъэс къэс а зы жыпхъэм иту пэкӏур евгъэкӏуэкӏрэ. Иджы мы лэжьыгъэр япэ дыдэ щежьа лъэхъэнэхэр си нэгу щӏызогъэхьэри, илъэс тӏощӏрэ тхурэ ипэ едгъэжьауэ. А лъэхъэнэхэм цӏыху къекӏуалӏэхэри икӏи нэхъ мащӏэу, цӏыхухэри тӏэкӏу ящӏэн, зэгупщысын ямыщӏэурэ къекӏуалӏэу щыта. Ауэ нобэ дыкъыздэсым Кэфкэн щекӏуэкӏыр илъэсиплӏкъым, илъэситхуми пыӏэмэ, илъэс пщыкӏутху ипэ едгъэжьауэ зы лэжьыгъэщи, махуэ къэс ефӏакӏуэурэ шыкур зэрытетщӏэнщи, ефӏакӏуэурэ йокӏуэкӏ. Кӏуэ зэзэмызэ къекӏуалӏэхэр щихъуэж, формэм щихъуэж зэзэмызэ хъууэ щытми, мыбы къекӏуалӏэхэм хуэм-хуэмурэ ягу итӏысэр сэ нывжесӏэнщ. Дэ гуузышхуэ дыкӏуэцӏылъщ. Адыгэр гуузышхуэ ди щхьэ кърикӏуащ, ди нэгу щӏэкӏащ. Ди лъэпкъыр я хэку ирамыгъэсыжыуэ зауэ-банэкӏэ, ӏэщэ къарукӏэ я пӏэм кърахури, мыс мы хы ӏуфэ дызыӏутым цӏыхухэр абы щелӏыхьащ. Кхъэшхуэуэ долъытэ ар. Аращи, нобэ дыкъыздэсам цӏыхухэм я адыгагъэр я нэгу щӏэкӏа, я адэшхуэхэм я нэгу щӏэкӏа гуузышхуэр къащтэу, ар ира зыщрамыгъэгъупщэнуэ, абы къыбгъэдэкӏыуэ мыбы ис адыгэхэм я Хэкум зыхуагъазэуэ,

Абыкӏэ гузэвэгъуэшхуэ сиӏэкъым, ауэ тӏэкӏу зэзэмызэ мо гугъэр щыдух зэманхэр къытхуихуэуэ щытщ, ауэ дэ адыгэр ди ӏуэху яужь дитыжу щытмэ, дызэмызауэу, дызэмыбэнуэ, зыр зыр адкӏэ-мыдкӏэ ӏудмыгъэкӏуэтуэ дэ ди ӏуэху яужь дитыжу щытмэ, Мыр щӏэмыхъун щыӏэ? Адыгэм я адыгагъэр къыщӏамыщтэжын, я Хэку къыщӏамыщтэжын. Дунейм дэнэкӏэ щыпсэуи щытми, я Хэкум зыхуамыгъэзэжынуэ сэ слъытэкъым. Ауэ ди ӏуэху яужь дивгъэтыж. Мы тефха видеор хэт лъэӏэсу щытми, абы зыхузогъазэрэ. Кхъа, Алахьым щхьэкӏэ. Солъэӏу адыгэу тету хъуам. Ди ӏуэху яужь дивгъэтыж. Нэмыщӏыр дэ ди ӏуэху яужь итынкъым, дэри нэмыщӏым я ӏуэхухэм яужь дивымыгъэт. Дэ дунейм тет зы лъэпкъми, мыбы урысхэри хэтуэ, зауэ, банэ, ахуэдэ зыгуэр дыхуейкъым. Дэ ди хьэкъ дыхуейщ, ди хьэкъ дыхуейщ ди хэкужьым зыхуейхэр зыгъэзэжынуэ, ди бзэр. дгъэпсыжынуэ, мамырыгъэ ди зэхуаку дэлъуэ дыпсэуну аращ зыхуейри. Мыбыкӏэ сэ гугъэ сиӏэщ, зэзэмызэ тӏэкӏу дигу кӏуэду щытми, мыр щӏэмыхъун щыӏэ, Тхьэм жиӏэ. Уи гур щыкӏуэд закъуэтӏакъуэм, Умит, сыткӏэ уи гур фӏы пщӏыжрэ? Сытым уи гур щӏэубыдэрэ нобэ адыгэм ухэплъу щытмэ? Сэ абы, пэжым ухуеймэ, тӏум соплъ. Япэщӏыкӏэ щӏалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ соплъ, яужькӏэ Нобэ мыде къызыхуэса цӏыхухэм зэкӏэми я едэшхуэхэм, я енэшхуэхэм я нэгу щӏэкӏа а гуузышхуэр си нэгу къыщӏызогъэхьэри, сэ абыкӏэ щӏыхуэ стелъуэ солъытэр, абы щыгъуэ си гур нэхъ къызогъуэтыж, къару хеслъхьэнуэ амалыншэ сызэрыщытыр абы щыгъуэ нэхъ къызощӏэ, ауэ Си гур нэхъ япэ дыдэу къызэрызгъэгъуэтыжыр щӏалэгъуалэмрэ сабийхэмрэщ. Мы Кефкен де хьэщӏапӏэу хэфхауэ, Умит, фыкъызэхуэсу. Мы щӏыпӏэр адрей хы фӏыцӏэм и ӏуфэхэм зыгуэркӏэ къыхэщхьэхукӏыу, мыбдей щхьэ адрейхэм емыщхьу зыгуэр къыщекӏуэкӏауэ щыт, ди лъэпкъыр къыщрахуам щыгъуэ и Хэку.
Мыбдейр пэжым ухуейуэ щытмэ, Трабзони, Самсуни. Синопи, Истамбыли, Варнай, Костенджей дэтхэнэ зым уеплъауэ щытмэ, адыгэхэр къызэрыӏукӏута хы ӏуфэ иӏэкъым. Мыр адрейхэм нара нэхъ дгъэщхьэхуэуэ, сэ сщӏэрэ, мыр егъэлеяуэ нэхъыфӏу зыгуэру къэтлъытэкъым. Ауэ мыбдэ япэ щӏыкӏэ адыгэхэр абазэхэр къызэрекӏуэлӏам теухуауэ зы тхылъхэр, сэ сщӏэрэ, кхъэсынхэр къызэрагъуэтам папщӏэкӏэ мыбдейр. Тӏэкӏу япэ ищауэ аращ. Ауэ фегупсысыт, хы фӏыцӏэм и ӏуфэуэ адыгэр земыкӏуэлӏа дэтхэнэ къуажэ, дэтхэнэ щӏыналъэ щыӏэ? Мыр ахэм нара нэхъ егъэлеяуэ зыгуэркъым, ауэ зыщыдмыгъэгъупщэн хуейр мыбдейр зы симболу аращ, армырмэ, мыдэ зы нэхъ гъэщӏэгъуэну щыту ара? Пэкӏум и кӏэухыу къызэхуэсахэр хы ӏуфэм ӏуохьэжри, пхъэдзакӏэ мафӏэ яӏыгъыр пшахъуэм хатӏэ.

Kafkas Dernekleri Federasyonu жыхуэтӏэ, Тыркум ит Адыгэ Хасэхэм я зэгухьэныгъэр, я хасэшхуэр.
Ара организэ зыщӏари Самсун къалэм, Къайсэр къалэм, Анталия къалэм, Анкъара, Истамбыл, Тыркум ит хасэу хъуам псоми къикӏыуэ автобус тӏурытӏ-щырыщ къекӏуэлӏа тхьэмыщкӏуркӏэ. Мыбы къегъэлъагъуэ

Илъэсищэрэ щэныкъуэрэ илъэсиплӏрэ дэкӏа мы зауэшхуэр зэриухрэ? Дауэ уеплърэ? Дяпэ итахэм нобэ дыкъалъэгъуауэ щытамэ, сытыт, сытыт жаӏэнур? Къытхуэарэзыну пӏэрэт?
Ерэ зыгуэркӏэ мыарэзыуэ къытхуэхъущӏэну пӏэрэт? Дауэ уеплърэ?
Си гугъэ, сытыт дяпэ ита ди адэжьхэм?
А махуэм Хэкур щрагъэбгынэм ягу илъар дэ нобэ къыдалъагъуу. Мис мыдей япэ дыдэ хы ӏуфэм къекӏуалӏэуэ мыдей бгъуэнщӏагъхэм унэ щащӏыуэ щыщӏэтам ягу илъар а махуэм абдежым хы Фӏыцӏэм я псэр щагъэтӏылъым, дэ я къурмакъейм жылэу дытелъыуэ дыкъытрапхъа мы дунейм.
Ди еплъыкӏэри ахуэдэщ, итӏанэ ди псэри щытыншкъым икӏи щытыншынукъым. Ауэ зы гурыфӏыгъуэ диӏэси нобэ абдежым ди Хекужьыр зырыпсор, ди Хекужьыр зырыщыӏэраси, ди щӏэблэр абы хущӏэдгъэкъуну Алыхьым жиӏимэ. Мис нобэ дэ ди бзэр зырытӏурылъу, илъэс щэрэ, щэныкъуэрэ, плӏырэ дэкӏарэ пэтыхункӏэ ди бзэр тӏурылъыжщ, ди хабзэр зыдохьэж. Ди блэкӏам яшэчар нобэ абы дахуощыгъуэ, абы я псэм телъа хьэлъагъэр дэ нобэ ди псэм тет зи тӏысу. Исту къыщыхэбгъэщакӏэ, Джыхьэт, мыдэ къыӏуаша нэужь хы ӏуфэм ди лъэпкъэгъухэр. Дауэ мыбдеж я ӏуэхур къызэрекӏуэкӏар, а бгъуэнщӏагъыжь зи гугъу пщӏахэр сыт хуэдэ бгъуэнщӏагъ ахэр зыщӏэсар, абы иужькӏэ дэнэ ахэр здэкӏуар, здэӏэпхъуар, тӏэкӏу ущыгъуазэу щытэркъэ?
Япэ дыдэ хы ӏуфэм къыщекӏуэлӏар мыбдеж ара щхьэкӏэ мыбдеж и закъуэ.

Мо уз ӏейри къеуалӏэри абыи куэдыр зэтриукӏа.
Тырку къэралым къалэ псом щытракъухьа, ягуэша.
Абы яужькӏэ мис зэрыфлъагъуси Алыхьым и шыкуркӏэ я щӏэблэри къащӏэхъуэжын насып къахуэхъуа. Иджысту дэм дежым дызыхахыу ахуэдэу къытщохъу. Тыркум ди зы лъэпкъэгъу щопсэу, Еутыххэ ящыщу, И цӏэр Турхьэну, абы жиӏэ зэпытщ мыпхуэдэу, Хы ныбэр зи бэным дарибынщ. Нэгъуэщӏ зыри щӏымыгъуами, а жыӏэгъуэм ди щхьэ кърикӏуар гурыӏуэгъуэ ещӏ. Аращ, драбынщ ахэм. Ноби дыщыӏэщ, дызэкъуэчауэ, бзэмыӏу дыхъуауэ, дыныкъуэу, ауэ езырыж дыхъужарэт жытӏэу. Ноби дыщыӏэщ, Ахыныжьыр ди зэхуаку, хэку щхьэ хъуапсэхэм фыкъеблэгъэж тхужемыӏэу. Гур ныкъуэми Ахын щыӏэщ. Зыри щымыгъупщауэ, ди адэжьхэм я хьэдэкъупщхьэхэр и лъащӏэм щихъумэу, хы ныбэр зи бэн хъуахэм я быну дызэрыщытыр и гурийхэмкӏэ къиӏуатэу. Ахын щыӏэху, дэри дыщыӏэщ.